Ọpụpụ isiokwu nke iri abụọ na ise Jehova wee gwa Mozis okwu sị, Gwa ụmụ Izrel ka ha wetara m aja mbuli n'aka nwoke ọbụla ka obi ya na-eme ya ka o nwee afọ ofufo ka unu ga-anara aja mbuli m. Nke a bụkwa aja mbuli ahụ nke unu ga-anara n'aka ha. ọla edo na ọla ọcha na ọla na ogho anụnụ na ogho odo odo na ogho uhie na ezi akwa ọcha na ajị ewu na akpụkpọ ebulu e sijiri ọbara ọbara na akpụkpọ sil na osisi akeshia na mmanụ itinye n'ihe na-enye ìhè na ụda dị iche iche itinye na mmanụ nke otite mmanụ ahụ na ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ e ji ụda ụtọ mee, na nkume ọnis, na nkume dị iche iche ịhịọgide n'ihe, ịhịọgide n'efọd, na ịhịọgide n'ihe igbochi obi. Ka ha mekwaara m ebe nsọ, ka m wee biri n'etiti ha. dịka ihe niile mụ onwe m na-eme ka ị hụ bụ ihe atụ nke ebe obibi m na ihe atụ nke ihe ya niile, ọbụna otu a ka unu ga-eme ya. Ha ga-emekwa igbe osisi akeshia, kubit abụa na nkera ka ogologo ya ga-adị, otu kubit na nkera ka obosara ya ga-adị. Otu kubit na nkera ka ịdị elu ya ga-adị. Ị ga-amachitakwa ya ọla edo a na-agwaghị agwa. N'ime na azụ ka ị ga-amachita ya. Ị ga-emekwa mpempe ọla edo n'elu ya gburugburu. Ị ga-awụkwara ya mgbaaka ọla edo anọ, tinye ha n'ụkwụ anọ ya bụ mgbaaka abụa n'otu akụkụ ya na mgbaaka abụa n'akụkụ ya ọzọ. Ị ga-emekwa mkpanaka osisi akeshia machita ha ọla edo. Ị ga-emekwa ka mkpanaka ahụ baa na mgbaaka ahụ n'elu akụkụ igbe ahụ, iwere ha na-ebu igbe ahụ. N'ime mgbaaka nke igbe ahụ ka mkpanaka ahụ ga na-adị, a gaghị ewepụ ha n'ime ya. Ị ga-etinyekwa n'igbe ahụ ihe ama m ga-enye gị. Ị ga-emekwa ebe mkpuchi mmehie nke ọla edo a na-agwaghị agwa, kubit abụwa na nkera ka ogologo ya ga-adị. Otu kubit na nkera ka obosara ya ga-adị. Ị ga-emekwa cherubim ọla edo abụwa. Ihe a kpụrụ akpụ ka ị ga-eme ha na nsọtụ abụwa nke ebe mkpuchi mmehie. Gị mee otu cherọb n'otu nsọtụ, na otu cherọb na nsọtụ nke ọzọ. Site n'ebe mkpuchi mmehie ka unu ga-eme cherubim ahụ n'elu nsọtụ ya abụwa. Cherubim ahụ ga na-agbasakwa nku ha n'elu, na-ekpuchi ebe mkpuchi mmehie na nku ha. Iru ha na-echerịtakwa onwe ha. N'ebe ebe mkpuchi mmehie dị ka iru cherubim ahụ ga-adị. Ị ga-atụkwasịkwa ebe mkpuchi mmehie ahụ na igbe ahụ n'elu ya. N'ime igbe ahụ ka ị ga-etinye ihe ama nke m ga-enye gị. M ga-ezutekwa gị n'ebe ahụ, kpanyere gị ụka site n'elu ebe mkpuchi mmehie, site n'etiti cherubim abụwa nke dị n'elu igbe ihe ama ahụ. banyere ihe niile nke m ga-enye gị n'iwu n'ebe ụmụ Izrel nọ. Ị ga-emekwa tebụl osisi akeshia. Kubit abụwa ka ogologo ya ga-adị, otu kubit ka obosara ya ga-adị, otu kubit na nkera ka ịdị elu ya ga-adị. Ị ga-amachitakwa ya ọla edo a na-agwaghị agwa, mekwara ya mpempe ọla edo gburugburu. Ị ga-emekwara ya ihe njikọ gburugburu nke ra ka otu ọbụ aka. Ị ga-emekwara ihe njikọ ya mpempe ọla edo gburugburu. Ị ga-emekwara ya mgbaaka ọla edo anọ. Tinye mgbaaka ahụ na nkuku anọ nke dị n'ụkwụ anọ ya. Na nso ihe njikọ ahụ ka mgbaaka ga-adị, ka ha bụrụ ọnọdụ itinye mkpanaka e ji ebu tebụl ahụ. Ị ga-ejikwa osisi akeshia mee mkpanaka ahụ, ị ga-amachitakwa ha ọlaedo, a ga-eji ha ebu tebụl. Ị ga-emekwa afere ya niile na ngaji ya niile na iko ya niile na ọkwa ya niile nke e ji awụsi aja ihe ọṅụṅụ, ọlaedo a na-agwaghị agwa ka ị ga-ewere mee ha. Ị ga-adọbakwa achịcha nke iru Chineke n'elu tebụl ahụ n'iru m mgbe dum. Ị ga-emekwa ihe ịdọba oriọna nke ọlaedo a na-agwaghị agwa. Ihe a kpụrụ akpụ ka a ga-eme ihe ịdọba oriọna ahụ. bụ ukwu ala ya na alaka ya, iko ya niile, bụ isi ya niile na okooko ya niile ga-esite na ya. Alaka isii ga na-esi n'akụkụ ya abụa wapụta, alaka atọ nke ihe ịdọba oriọna ahụ n'otu akụkụ ya, alaka atọ nke ihe ịdọba oriọna ahụ kwa n'akụkụ ya nke ọzọ. Iko atọ e mere dị ka ifuru osisi almọnd ga-adị n'otu alaka, otu isi na otu okooko. Iko atọ e mere dị ka ifuru osisi almọnd ga-adịkwa n'alaka ibe ya, otu isi na otu okooko. Otu a ka ọ ga-adịrị alaka isii ahụ nke na-esi n'ihe ịdọba oriọna ahụ wapụta. Iko anọ e mere dịka ifuru osisi almọnd ga-adịkwa n'ihe ịdọba oriọna ahụ, isi ha na okooko ha. Otu isi ga-adịkwa n'okpuru alaka abụa site na ya. Otu isi ga-adịkwa n'okpuru alaka abụa site na ya. Otu isi ga-adịkwa n'okpuru alaka abụa site na ya, dịrị alaka isii ahụ nke na-esi n'ihe ịdọba oriọna wapụta. Isi ha, alaka ha ga-esite na ya. Ihe ịdọba oriọna ahụ niile ga-abụ otu ihe e ji ọla edo nke a na-agwaghị agwa kpụ. Ị ga-emekwa oriọna ya, ha ga-adị asaa. Ha ga-ewelikwa oriọna ya niile ka o wee nye ìhè na ncherịta iru ya. Mkpa ya niile na ihe ịkpakepụ ọkụ ya niile ga-abụ ọla edo a na-agwaghị agwa. Otu talent nke ọla edo a na-agwaghị agwa ka a ga-eji maa ya, ya na ihe ndị a niile. ma lee anya ka i mee ha dị ka ihe atụ ha si dị, nke a na-eme ka gị onwe gị hụ n'ugwu a.